Salut les abonnés de Bama City aw bisimila an ka interview yɛrɛ la i mɔgɔ a kɛra fama interview ko la sa bi an ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn bolo an n'an ka artiste belebeleba in de bɛ ɲɔgɔn bolo min tɔgɔ ye kɔbaw ni babaw tigɛ a tɛ sigi hali a ma se an k'a présenter bilen nin interview in bɛ ka kɛ occasion jumɛn de la a n'a denw ka face à face n'o ye Nɛnɛ ni Mariyamu ye ee nin ko in k'a tɛ kɛ basi ye ko min na bɛ dɛsɛ dɛ donc a ye tugu an kɔ ça va
oui ça va bien père somɔgɔw nba kɔrɔ basi t'i yɛrɛ la basi foyi tɛ yen koyi
ok donc euh, i bɛ se k'i présenter an filɛlibagaw ye minnu t'i dɔn parce que mɔgɔ caman b'i dɔn madu wɔlɔ de la mais minnu t'i dɔn i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ la u k'olu olu k'o dɔn ayiwa ko Bama City eh, vraiment n bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la Eh, ka foli kɛ an filɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen la ne tɔgɔ ye kari bɔgɔba kulibali kari mɔgɔba kulibali tout à fait donc mɔgɔba in b'a kan ma ma ma gansan tɛ mɔgɔba yɛrɛ ye mɔgɔba tɔgɔ de bɔgɔba kulibali bɔgɔba o ye n wolofa tɔgɔ de ye kari bɔgɔba kulibali

ni ne ye scène to o man ɲi dɛ ee komi ko bɛɛ n'a waatiw de don ni mɔgɔ min tɛ aw ka réseaux sociaux ninnu kan sisan ka kungolonin bɔ ka fɛnnin kɛ ta dɔrɔn k'a fɛ u b'a fɔ k'o tununna n'o tɛ n'anw ye spectacle bila an n'an ye scène bila an bɛ taa min n tɛ taa yɔrɔ dɔn ni ne y'a bila n t'a dɔn n bɛ taa yɔrɔ min na anw bɛ spectacle minnu kɛ bon a caman bɛ u tɛ médiatiser ka fɛnw kɛ ka komi n'a fɔ tiktok ni fɛn ninnu bɛ cogo min na sinon ne m'a bila dɛ ne fura dama bɛ création na n fura dama bɛ munumunu na jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan voilà ok donc euh, an y'a jateminɛ an ka comédien belebeleba camanw bɛ yen nɔ u ma se k'u ka carrière minɛ ka ɲɛ jusqu'à ce que SOS bɛ kɛ n'u ye mun y'i permettre k'i ka carrière matarafa jusqu'à ce ka se nin niveau ma ayiwa eh, diɲɛ ko bɛɛ ye faralen don masa ala in de la diɲɛ ko bɛɛ faralen don masa ala la carrière ko ye fɛn dɔ ye hakili la gɛrɛsɛgɛw de b'a la gɛrɛsɛgɛ ko in de don eh, i ni mɔgɔ caman b'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se yɔrɔ dɔ la ko dɔw bɛna don u senkɔrɔ u bɛ dɔw bɛna k'u bɛ décourager dɔw ta bɛ kɛ kuma dɔw yɛrɛ a bɛ kɛ bana yɛrɛ ye en tout cas ko dɔw bɛna nin kɛ u b'a fɔ aa ne ba ne b'a ko jɔ yan n bɛ n bɛ n bɛ n sɛgɛnna ou bien nin bɛ na nin bɛ na ɔ n'i y'o fɔ fana ko gɛrɛsɛgɛ parce que diɲɛ baara o baara i bɛ taa sɔrɔ a ka nɔgɔ dɔ bolo ka tɛmɛ dɔ kan ɔ n'a ka nɔgɔ i bolo i b'i janto i yɛrɛ la sa de parce que a ka nɔgɔ n bolo ni ko dilanlen tɛ kelen dɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ye waati kɛra a la u bɛ ko bɛɛ u bɛ u bɛ tanga na yɛrɛ u bɛ ko bɛɛ sɔrɔ a la ɔ n'i b'o waatiw la tuma min i b'i hakili to i yɛrɛ la parce que artiste ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn dɛ artiste ne yɛrɛ ko n b'a fɔ n b'a fɔ jinɛw de don i ni jinɛw de bɛ ɲɔgɔn fɛ ɔ n'i ka jinɛw kɛra jinɛ ɲumanw ye u b'i bila sira ɲuman de fɛ n'a ma kɛ jinɛ ɲumanw ye aa e kɔni i bɛ taa sira dɔ fɛ min t'i ka siniɲɛsigi sabati ne yɛrɛ bɛ ka halisa n ta ɲɛɲini dɛ ne yɛrɛ bɛ ka n ta ɲɛɲini o tɛ komi n'a fɔ ne tilalen don dɛ ne bɛ ka k'a ɲɛɲini nka jinɛ ninnu n b'a ɲini masa in fɛ ala mali artiste bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ala ka jinɛ ɲumanw bila an kunna u k'an guider n'o tɛ a ko ma nɔgɔ dɛ ok uh, an y'a ye i den caman bɛ yen nɔ u bɛ den saba nɛnɛ mariyamu eh, ni lebo donc u bɛɛ bɛ komedi kɛ u bɛɛ bɛ komedi domaine kɔnɔna la mun bɛ k'a to e b'u encourager ka taa o sira kan c'est que e yɛrɛ b'a dɔn i ye nafa dɔ y'a la ou bien nafa dɔ de b'a la i bɛ k'u tɔ pousser ka continuer ka taa i ka chemin kan.
Ee ni ɲininkali diyara n ye n tɛ ka k'u pousser ɛɛ eh, n bɛ sɔn i ka kuma ma yɔrɔ min na o ye n t'a fɔ k'u kan'a kɛ u y'a ye a diyara u ye u fa de b'a kɛ a diyara u ye u y'a sira ta ne yɛrɛ balala de k'u ye k'a kɛ k'a fɔ ko an y'an sigi so kɔnɔ k'a fɔ a y'a kɛ tan ka non moi je pense que euh, ko fɛn min ka di mɔgɔ ye i bɛ se o de la tubabu ko vouloir c'est pouvoir ayiwa u y'a kɛtɔla ye a y'u diya u bɛ ka k'a kɛ ayiwa ni min y'a yira n na k'a fɔ vraiment a ka di n ye k'a kɛ n ti mɔgɔ si de wajibi k'a fɔ il faut k'i ka taa nin fɛ nka n'i y'a sugandi ka ban n fana se ye min ye k'i dɛmɛ n b'i dɛmɛ o sira kan o kɔni na an ka du kɔnɔ baasi si t'a la ni mun y'a kun bɔ a la dɔrɔn ne bɛ se ka mun kɛ k'o tigi dɛmɛ n b'a fɔ awɔ taa nin sira fɛ taa nin sira fɛ i janto i yɛrɛ la i cogo don i yɛrɛ la voilà. ok donc e bɛ se ka mun de fɔ aw ka temps komedi ani sisan nɛnɛ ninnu ka komedi e bɛ se ka différence jumɛn de fɔ o komedi la. ɔ oh, eh, n ye kuma daminɛ cogo min na n ko waatiw tɛ kelen ye tilew tɛ kelen ye eh, anw b'a daminɛ waati min o o y'a sɔrɔ eh, euh, tubabukan na repère c'est à dire fɛn tun t'an ɲɛ kɔrɔ an bɛ min lajɛ k'o ladege walasa an bɛ se ka ayiwa taa ɲɛfɛ ka dɔ fara an ka dɔntaw kan olu kun ka dɔgɔ o fɛn kun ye minnu ye o kun y'an ka artiste kɔrɔbaw ye o kun ye n'an taara dugu eh, an ka dugumisɛnw na eh, eh, kɔtɛba minnu bɛ bɔ yen an bɛ t'o de lajɛ n'an y'olu lajɛ min mana to an kunkolo la an bɛna o bɔ ayiwa ninnu tɛ sisan tun comédienw ta a bɛɛ talen bɛ k'a d'u ma lɛfɛ kɔnɔ i yɛrɛ sigilen an kun bɛ histoirew de créer an kunkolo kɔnɔ nka histoire yɛrɛ n'i donna yɔrɔ dɔw la sisan ka n'i taara google ninnu kan histoirew bɛ yen i dan ye yɛrɛ k'i ka kulɛri don a la donc n'i ko k'i b'u da ɲɔgɔn kɔrɔ a ka gɛlɛn mais n bɛ min fɔ o mana kɛ cogo o cogo aritisiya ye aritisiya de ye a bɛ ɲɛɲini de a kɛcogo i bɛ kɛ scène kan cogo min na fɛn bɛɛ kɛla ka eh, fɛngɛ ye a b'a fɔ cogo di de wala a bɛ telefɔni ta ka a yɛrɛ eh, wala a yɛrɛ filime ka fɔ bon artisiya tɔ tora kunkolo ni dabara ni kumakan alors que l'artiste c'est le corps c'est à dire i farikolo bɛ kuma i da bɛ kuma i ɲɛ bɛ kuma i tulo bɛ kuma i senw bɛ kuma c'est ça l'artiste donc ni ne ye mɔgɔ artiste ye ka n'a jɔ ka kuma fɔ scène kan ten ne sigilen bɛ fujɛni bɛ sunɔgɔ de non artiste ye un artiste an ka sabali sa artiste maa gansan tɛ sa n ko ala ye fɛn dɔ de don i la o yira k'a fɔ a yira scène kan k'a fɔ ko voilà ne de bɛ scène na i b'u ɲininka yɛrɛ mɔgɔ sisan denmisɛnnin caman bɛ yen bi u bɛ yɛlɛ scène kan u bɛ jɔ yɔrɔ min na scène bɛ komi n'a fɔ terrain de foot walahi ni balɔn bɛ daminɛ a tɛ taa bila central la o yɔrɔ tɔgɔ b'o la yen o ye barajuru ye sisan olu ninnu b'a fɔ eh, eh, balɔntan waati o barajuru n'i tɛmɛn'o kan i bɛ taa public fan fɛ rapport dɔ de bɛ catiribɔla ni a ka filɛlibaw cɛ rapport dɔ de bɛ yen f'i k'olu olu ye eh, tin dɔw de b'a ni ɲɔgɔn cɛ o tinw wajibi de catiribɔla ka kan ka sigi comédien ka kan ka se k'olu bato k'olu bonya n'olu bonyana fɛn dɔ bɛ k'i ni ala yɛrɛ bɛna ni tin dɔ ye k'o don i n'i ka jama cɛ ɔ n'i m'o siraw taama bon i ka kuma caman n ka mɛtiriw dɔw y'a fɔ n ɲɛna ko comédien ka dala kuma a bɛ komi flèche de i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la n'i bɛna scène kan c'est le guerrier qui a le carquois dans le dos c'est à dire eh, flèche bara de b'a kɔ la biɲɛ biɲɛ biɲɛkisɛ b'a la donc i bɛ to k'a kelen kelen bɔ ka mɔgɔw bon n'a ye il faut k'i ka flèche bɛɛ ka mɔgɔ sɔrɔ nka mɔgɔ caman ka flèche bɛ bin public ni eh, eh, eh, scène cɛ folonba dɔ tɛ yen folonba dɔ tɛ yen maa caman ka flèche bɛ bin dɛ donc baara baara de bɛ nin n bɛ fɛn fɛn fɔ baara ka kɛ fɛn bɛɛ b'u bolo nka u k'u sigi u ka baara kɛ facilité ka bɔ a la k'a nɔgɔya kojugu catiri nɔgɔyala o de o de ye catiri kɛ fɛn dɔ ne ɲɛkɔrɔ ala sago i bonya b'a la. Okay. Euh, donc euh, e bɛ se ka mun de fɔ eh, est ce que art comédie est ce que a valoriser len don mali la.
comédie valoriser len don mali la. mais problème ye min ye sujet minnu catiri dabɔla mun kama bi la ko tɛ koyi kabi faama minnu b'an kun na an ka sunjataw n'an ka damɔnzɔnw ni samiyɛ jara samiyɛ mana ja ɲɔw mana tigɛ ka sumafɛnw ladon faama yɛrɛ de tun b'a fɔ ɔ an ka su na ta sa bɛɛ ka na an ka na baro kɛ o don a b'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ min kɔnɔ a ye n'a fɔ maa si tɛ mɔgɔ tɛ lagosi bi mɔgɔ da tɛ minɛ foyi tɛ kɛ mɔgɔ la a ye yɛlɛ a k'a ka catiri bɔ kɔtɛba in ne sɔrɔla o senfɛ faama sigilen o don tile ma faama yɛrɛ n'a ka musow ni a ka kuru kɔnɔ masakɛ yɛrɛ ka kuru kɔnɔ sɔnkolo fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ bɛ fɔ faama yɛrɛ ɲɛna dugudenw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ ka fɛnw kɛ k'a ban kɔrɔfɔli bɛ k'o don ka a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka mɔgɔw bilasira ɲɛnajɛ bɛ kɛ nka sɔnkolo minnu bɛ yen ka tɛgɛ da olu kan k'a fɔ k'o man ɲi an k'o dabila ni catiridenw y'o kuma fɔ n'u bɛ tila u b'u to scène kan yanni u ka jigin u b'a fɔ ayiwa anw ta tun ye tulon ka kuma ye dɛ maa kana an minɛ n'a ye dɛ n'u jigila u bɛ k'u damana jamanaden tɔw ye danfara t'u ni mɔgɔw cɛ nka anw ka bi tile ye jumɛn ye anw da catiri bɛ bɔ fo an si dilan a kan c'est à dire que donc il faut que diɲɛ ko ko limite bɛ fɛn fɛn la quoi i bɛ dɔw ye u bɛ ka catiri bɔ u taamatɔ ka taa non ne ko yala dɔgɔtɔrɔkɛ b'a ka fɛn de don a bɛ bulusi don ka a ka fɛn ninnu don a kun na ka yala dugu kɔnɔ ni i y'o kɛ dɔrɔn ka kuma kɛ mɔgɔ tɛna ko ee ko wa ko dɔgɔtɔrɔkɛ min na est ce que est ce que a ta in kɛ ma fa ye sa han mɔgɔ t'o fɔ wa. donc cɛtiri tɛ se ka kɛ sa ko k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ fasɔn dɔ ye bɔlɔn kɔnɔ ko walima kuma dɔw bɛ sɔrɔ aa cɛ wali wala il paraît que ko aw ka mɔgɔ dɔw bɛ yen ko tulon tɛ se ka k'olu fɛ tulon bɛ k'an fɛ sa n b'o fɔ an denw ye u k'a to tulon ka k'an fɛ mais fɛn min don n'i y'an an kunbɛn ni bonya ye i ka tulo kan an bi an bi an bi bonya ka k'i an bi bonya da ka k'i k'a diya i bolo nka n'i y'an kunbɛn ko maliyɛn ko maliyɛn ɲɛna ko ee u ka catiribɔla in sa ko i ni jɔni de kuma ma ye catiribɔla in kɛ donc maliyɛnw dɔw b'a f'u da la u t'a u t'a dɔn u ye kojugu fɔ quoi alors que kojuguba de don u k'a dɔn k'a fɔ ko ni minisiri ni perezidan b'a jɔyɔrɔ la anw catiribɔlaw fana b'an jɔyɔrɔ la n'a bɛ fasojɔ fasojɔ baaraw kɛ anw fana bɛ fasojɔ baaraw kɛ ni minisiri bɛ fasojɔ kumaw fɔ ka fasojɔ walew kɛ anw fana ɲɔgɔlɔnbɔlaw bɛ fasojɔ baara an'a walew de kɛ anw ka kan ka kɛ ten de il faut pas k'an yele k'a fɔ ko nin ye jamanaden prépara dɔ de tɛmɛntɔ ye non non n t'a fɛ mɔgɔw maliyɛnw ka catiribɔla ye ten n t'a fɛ catiribɔlaw k'u yɛrɛ kɛ o ye non nous sommes des missionnaires ala ye ci de don an da an nana fɛn dɔ de fɔ kama ala y'an da o de kama ko n'i dala a to i ka fɛn dɔ kɛ fɛn min bɛ se ka lakale a kana kɛ fɛn jugu ye diɲɛ kɔnɔ n'i bɔra a to i ka dɔn bɔkun ye dɔn ye n'i bɛ dɔn a to i ka dɔn ɲuman sira kan.
u b'a fɔ ko komediyɛnw ye manamana mɔgɔw ye ko komedi maa langolo de bɛ komedi kɛ ne ko n ko non komedi tɛ mɔgɔ langolo tɛ se ka komedi kɛ e yɛrɛ hakilina ye o kuma kuma in ye. Eh, ah, o kuma kelen de don maa langolo ye komediyɛn maa langolo ye maa langolo de b'a fɔ ko komediyɛn maa langolo ye. a fɔra ko baara lankolon tɛ yen ko mɔgɔninfin lankolon de bɛ yen komediyɛn komediyɛn t'o ye dɛ komediyɛn tɛ mɔgɔ lankolon ye dɛ n bɛ min f'i ye bɛɛ ma kɛ komediyɛn ye bi ne mana dɔ yɛlɛn aw ka facebook kan nka misi kɛ kabi n bɛ nisɔndiya mais n bɛ tila ka a bɛ kɛ komi n ka kasi quoi c'est à dire bɛɛ kɛ mɛ k'i yɛrɛ ja ne ko n ko ah bon n ko anw lagosilen tun don jaa bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ komediyɛn de ye bɛɛ bɛ fɛ k'i yɛrɛ yira u ka taa u ka taa o tɛ cɛkɔrɔba la o tɛ denmisɛn bɛɛ lajɛlen de don b'o la ɔ ɔ bɛɛ kɛra komediyɛn donc bɛɛ kɛra maalankolon de sa wa maalankolon tɛ komediyɛn ka ni maalankolonya ka jan komediyɛn de bɛ maalankolow ka maalankoloya jɔ gɛn k'a jɔ u la komediyɛn bɛ minnu jouer dɛ o ye malankolonw ka malankolonya baaraw de ye n'o tɛ komediyɛn fasoden min don faso hami b'a la dɛ o tuma na o ye fili baaraw fili kumaw ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ eh, dɔgɔtɔrɔw bɛ hôpitaux hôpital kɔnɔ hôpitaux kɔnɔ cogo min na eh, lakɔlikaramɔgɔw bɛ kalansow kɔnɔ cogo min na an ka moriw bɛ u ka misiriw kɔnɔ cogo min na gajɔmusow bɛ sugufiyɛw la cogo min na aw fana e yɛrɛ filɛ i b'i ka arajo ko la cogo min na i b'i ka kunnafoni ɲini na k'a di cogo min na anw fana de bɛ ka jamana taabolo ɲumanw ka kan ka kɛ min ye mɔɔ man kan ka min kɛ anw b'o de fɔ mɔɔ ye tulon ani yɛlɛ kɔnɔ anw ka baara filɛ
ok donc euh, an bɛ na an bɛ ka gɛrɛ dɔɔni dɔɔni spectacle la euh, sani o cɛ n bɛ fɛ k'i ɲininka mali yɛrɛ situation sociopolitique na socio-économique e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o ko kan hmm. nin crise min na pour le moment oh, eh, bon an bɛ crise min na komi a dogolen tɛ maa si la mɔgɔ si tɛ sunɔgɔ la ni min kɛra sunɔgɔ la i ka wuli eh, n'i wulilen don i ka wuli k'i jɔ n'i jɔlen don taama i ka taa an ka solution ɲini ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka tɔrɔsi ta ɛɛ nin bɛɛ nin bɛɛ ye latigɛw ye o ala baaraw don diɲɛ jamana si tɛ yen ko waati dɔ kɛra a la ko u ma degun sɔrɔ degun sɔrɔ o kɔni maa se t'o la nka ka maa kɔni bɛ se ka wuli k'i jɔ degun bɛ se ka bɔ an kan cogo min na o baaraw maliden bɛɛ lajɛlen ka kan k'o baara kɛ bi ɲɛma maa minnu bɛ an ka jamana ɲɛma bi n'olu de b'a a fɔ k'u b'an ka hɛrɛ de ɲini an ye o hɛrɛ min n'o b'u da la ala k'a k'u a k'u a b'a fɔ cogo min na a ka k'u kɔnɔ ten jamanadenw kɔni ɲɛ b'u la dɛ jamanadenw ɲɛ b'u la dɛ n'a y'a fɔ ko a b'a kɛ an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini nka n'a m'a kɛ a kɛcogo la an fana ɲɛ b'aw la dɛ ɔ jamanadenw ayiwa sa kunkolo da man ɲi dɛ n'an ko ko jamana ka bɔ nɔgɔ la bɛɛ tɛ se ka kɛ wawo ye bɛɛ tɛ ɲɛmaa ye dɛ dɔw bɛ kɛ woro ye dɔw bɛ kɛ kamanw ye dɔw bɛ kɛ senw ye dɔw bɛ kɛ bolo ye dɔw bɛ kɛ hakiliw ye bɛɛ tɛ kɛ ɲɛmaa ye dɛ ala yɛrɛ ma tɛ sɔn o ma koyi ayiwa n'an ko minnu y'an ka ɲɛmaaw ye waati min an k'olu bonya an ka sariya sariya sunba an ka jamana sariya sunba o kɔnɔ kumaw an k'a bato an ka mali ye jamana min ye bonya ni jamana de don tin jamana de don buruja jamana tɛ buruja jamana tɛ mali ye anw ka taabolo taabolo la an ka diinɛ o diinɛ la diinɛ si tɛ mali kɔnɔ ko o diinɛ kɔnɔ k'a fɔra ko maaninfin i bɛ sin k'a buruja ten ko ɲɛmaa t'i lamɛn ko ɲɛmaa ka kan ka buruja o tuma na jamanadenw k'a dɔn n'an ye mɔgɔw bila an ɲɛfɛ waati min o maaw dɛ an k'u dɛmɛ u ka baara la an k'u lamɛn n'u filila an k'a f'u ɲɛna ala sigi bonya b'a la ok donc an bɛ don spectacle kɔnɔna la eh ne na ninnu ye denmisɛnninw ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na sisan sisan komedi ni fɔlɔfɔlɔ komediw tɛ kelen ɔ est ce que e yɛrɛ dalen b'a la k'i ni den ninnu ka fasifasi la k'i bɛ s'u la
kɔnkuru ye kɔnkuru ye koyi maa si kana jɔn ɲama funi na ko i tigɛ m'o la ɲama funi dɔ i bɛ jɔn a la mais funi dɔ bɛ bɔ a la a b'i siri dɛ ne ma jɔn u la nka n bɛ min nɔfɛ ne kɔni bɛ min dɔn ne bɛ n bila n fila ni dɛbɛ de la a don ka trophée in minɛ ne na a n m'a fɔ a tɛ kɛ dɛ. aa ɛɛ eh, a bɛ bɛn o e m'a mɛn ko waraba den kelen ka fisa jakumaden segi fa ye kuma dɔ o kuma na an ka taa kari ɲɔgɔn na ne kɔni ne bɛ na kan kan kelen pe de kama ŋaniya kelen pewu ka na mɛ kalo tile mugan ani segin palais de la culture kɔnɔ n bɛna an ka trophée ta ka taa n'a ye so. e bɛna ta ten ka bɔ den ninnu kɔrɔ. ka n fari fɛ hali n tɛ wɔsi. hali tɛ forcer. ee n bɛ forcer ko mun kɛra. n b'a ta ka taa n'a ye o tumana ni mira ni nɛnɛ ne kɔni bɛ min f'u ye ne bɛ min f'u ye u ka wuli halisa u ka wuli ka boli ɛɛ eh, n'o tɛ n'u y'u sigi a man ɲi dɛ hali u ɲɛ ti da trophée couleur kan janko k'a fɔ k'a bɛ taa ka d'u ma o bɛ se ka kɛ cogo di ɛ eh, ala mɔɔw ka na maliyɛnw ka na sa n ko ee a e ka non a ka ɲi tan donc ni fɔsa jumɛn ni jumɛn de préparelen don est ce que aw kɛlen bɛ ka artiste wɛrɛ invité ka na ka na kɔ ou bien aw yɛrɛ dɔrɔn de bɛna na ka na ko in tɔ ka bɛɛ ne kɔni n bɛ min f'i ye ne ka secret bɛɛ tɛ se ka fɔ n bɛ fɛn fɛn fɔ jama ye u ma deli ka min ye fɔlɔ face à face la ne de y'o réserve ye u ka na u ka na surprise bɛ nin ko in na ye ni n ye n da don a la bi wula tile bɛ bin k'an to a da la u ka na u ka na dɔrɔn nimisa t'a la. Oh, mun ye ni mun y'i motiver ka eh, face à face kɛ n'i denw ye et puis objectif jumɛn de b'a kɔfɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ fɛ ka message dɔ de transmet mɔgɔw la an tɛ min kalama donc message jumɛn de bɛ nin kɔfɛ. Eh, message wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ nin ye kɔni ye. ɛɛ nin y'a yɛrɛ ka adamadenya n ko face à face in ye du du dɔ de bɛna mina du dɔ de bɛna yira mɔgɔ jama na du fa ni denw fa ni denw baara kɔnɔ fa ni denw baara kɔnɔ a bɛ se ka kɛ baara wɛrɛw ye min tɛ catiribɔ ye fa ni den ka kan ka kɛ baara kɔnɔ cogoya min na ayiwa je crois que an bɛna o de yira hali n'o ma fɔ da yɛrɛ la ni fa sɔnna ka den yɛrɛ gɛrɛ a la baara kɔnɔna na ɛ bɛn ma sabati wa ni bɛn kɛra du kɔnɔ bɛn bɛ yiriwa dugu kɔnɔ sa ni bɛn yiriwara dugu kɔnɔ sigida tɛ yiriwa sigida mana yiriwa bɛn kɔnɔ ɛ jamana tɛ yiriwa donc ne kɔni hakili la ni fasafasi n bɛ n to o yɔrɔ in na ka fasafasi yɛrɛ labɛnbaw ani ORTM min n'ale b'a bila fiɲɛ fɛ ka o o jabaraniw ORTM bɛɛ lajɛlen a jɛ a cɛ n'a muso k'a bɛɛ lajɛlen fo ka ɛɛ mamina production ka vraiment n'a baarakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ni hakili ɲuman ye nin ye a bɛ fɔ nin ma ko fasodenɲɔgɔnya kalanso ça c'est la culture de la citoyenneté parce que ni fa ni den sera ka sɔn tulon ni yɛlɛ kɔnɔ ka fɛngɛ kɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais mais o tɛ o tɛ misali dilen ye du du du tɔw faw n'a denw ma wa ɔ ne kɔni fɛ o kɔnɔna déjà ɛɛ n bi dugawu de kɛ ala ka don in jira an kɛnɛ na ka dugawu kɛ n ka denmisɛnninw ye ka dugawu kɛ u tɔɲɔgɔnninw bɛɛ lajɛlen ye a ka di n ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin nin hukumu kɔnɔ ne ka art hukumu kɔnɔ n'a a se bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ayiwa ni eh, eh, eh, fasafasi mɔgɔw ser'i ma na sa i ka na parce que i bi i bi ladilikan di mɔgɔw ma et puis a kɔnɔna na i bi denmisɛnninw bilasira i bi mali denmisɛnninw bilasira i taw i taw senfɛ i taw bilatɔ sira e yɛrɛ bɛ bɛɛ lajɛlen bilasira donc vraiment ko ɲumanba don
donc an sera ko in kuncɛmayɔrɔ ma kɔmi a y'a fɔ an bɛ mamina prod fo vraiment ale parce que ni an sigilen bi ale de face à face in organiser avec euh, Madu Wolo n'a denw ko face à face in k'a tɛ kɛ basi ye ko min n'an bɛ dɛsɛ k'ale n'a na a ka cɛkɔrɔbaya bɛɛ dɛ ale ma jɔ de halisa a yɛrɛ la k'a bɛna ko de yira o la donc déjà komi fa ni den o yɛrɛ o ye bɛnkan de fɔ an b'a ye an b'a caman ye fa caman tɛ sɔn u denw k'u ka baaraw ɲɔgɔnna kɛ mais n'i y'a ye nin bɛ k'a denw pousser ou bien k'a denw dɛmɛ ka continuer ka encourager a ka sira kan c'est que message belebeleba de b'u bolo aw ka bɔ le 26 de ce mois palais de la culture kɔnɔna la ee 28 disons ɔhɔn 28 kalo mugan kalo tile mugan ni seegin donc k'an ka bɔ vraiment an ka bɔ i ko kɔnɔkulu jɛlen k'an ka bɔ